i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ wasa sɔrɔ i bɛ maaw bonya quoi e ma an ko ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen k'i k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ i k'a dɔn i bɛ wa maa wɛrɛ bɛ n'i y'o faamu dɔrɔn i bɛ lafiya parce que kɛmɛtu y'a dɔn danbaga se bɛ ko bɛɛ la danbaga de bɛ fɛn bɛɛ ye danbaga de ta ye kɛmɛtu y'o dɔn mais dɔ de taara fɛn dɔ jɔ kɛrɛfɛ k'o de ye ala ye ko danfɛn dɔ se b'o la o danfɛn de b'a deli a bɛ sɔn walima o danfɛn de bɛ kuma a fɛ a b'a to a ta la ɔ o d'a to anw y'o ta k'o kɛ ala ye ɔ k'o de ye arabuw ta ye parce que o de y'olu ka tɔgɔ ye ko ala ɔ olu nan'a sɔrɔ anw b'a fɔ a ma ko maa kelen danba kelen seba ye kelen jo ye kelen a ka sira ye kelen awɔ ɔ ko n'i kɛra o ye ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman i bɛ kelen di san ma n'o y'a ka bonya dɔ ye ka kelen di duguma o fana y'a ka bonya dɔ ye ka kelen di bɛnba sɔlɔmi jansanta ma minnu sera ka nin ɲɛdɔn k'o ɲɛfɔ an ye ko yan fɛnjugu yan fɛn ɲuman aw bɛɛ ka hakɛ to ɔ ni n kɛra walejugu kɛla n kɛra wale ɲuman kɛla n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ awɔ a ko n'i y'o kɛ k'i k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ i k'a dɔn i bɛ maa wɛrɛ bɛ fɔlɔ dɔgɔ dɔ bɛ f'i kɔ o kɔrɔ b'a jira i la k'a fɔ ko dɔnni tɛ se ka ban quoi i ye min dɔn i wuli dan ye ɔ dɔnta wɛrɛ b'i ta o kɔfɛ ɔ n'i nana k'o kɛ o dɔnba ye sa ko kuma k'i ka kɛ ɲuman fɔla ye ka kɛ ɲuman fɔla ye ka kɛ ɲuman kɛbaa ye ka kɛ juguman latobaga ye an bɛnbaw ye nin yira anw na k'a sɔrɔ arabu ma bange yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ an t'a dɔn ko arabu yɛrɛ bɛ yen an kun t'a dɔn hali n'u bɛ yen an kɔni kun t'a dɔn ko arabu bɛ yen an kun b'an yɛrɛ dɔrɔn de fɔlɔ dɔn a olu y'o yira anw na ɔ ko ni maa min kɛra komi ko ko ka jo ɲɛf'i ye ni maa min kɛra o dɔnbaga ye ka kɛ ɲumankɛla ye ka kɛ juguman fɔla ye juguman toba ye voilà k'a bɛ fɔ e ma k'i ni jo donc n'i kɛra o kɛba ye dɔrɔn o y'i kɛlen k'i jo sɔrɔ ɲɛnamaya kan ɔ i ni jo ko ka jo woro k'i k'a banba k'a to a ma o y'an ka y'an ka nin foli ye wa ɔ ayiwa n b'a fɛ k'a yir'i la an ye arabu lakodɔn k'a sɔrɔ an bɛ nin dɔn an fɛ yan a kuma anw y'a dɔn o de la ko sungu y'a danbaga ta ye ɔ ko danbaga sungu de y'a ta ye ɔ k'a fɔ ko sungu kɔnɔ fɛn dɔ bɛn'i bolo wuli ko danbaga y'ale ta ye ɔ olu ɲɛ bɛ ko min na an bɛɛ donn'a kɔnɔ ka tɛmɛ an donn'a kɔnɔ de ka gafe o cogo k'a lajɛ k'a ka kow kɛcogoya lajɛ ka t'a sɔrɔ ayiwa an ma faamu de sɔrɔ a kɔnɔ an t'a fɔ nkalon don an ma faamu de sɔrɔ a kɔnɔ ɔ an mana fɛn o fɛn ɲininka n'o k'a bɛ faamu d'an ma i bɛna ye faamu t'o ka kuma la wa f'a ka taa dɔ ka sɛbɛnnikɔrɔ de ta k'a bɛn'o kɔnɔ kuma ɲɛfɔ an ye k'a sɔrɔ dɔnni tɛmɛn'o kan ka waati jan kɛ ka fɛn tɔgɔ dɔn ani i b'a dɔn kelen tɛ cogo di i bɛna n'o cogoya ko fɔ mɔgɔ bɛ se ka tɔgɔ da fɛn na n'i tɛ fɛn min dɔn wa mɔgɔ bɛ se ka tɔgɔ da fɛn min na yala i bɛ se ka fɛn tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ i t'a dɔn wa han i ma fɛn min dɔn i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o la cogo di n balimakɛ ye kuma tilen quoi a ye kuma kɛ hakiliman kuma ye a kana kuma kɛ gafe kɔnɔ kuma ye quoi an ko an bɛ dɔnni kuma de fɔ aw ye voilà ka fɛn tɔgɔ dɔn i bɛ fɛn tɔgɔ dɔn dɔrɔn k'a sɔrɔ i t'o fɛn dɔn o bɛ kɛ cogo di han a ko an bɛnbaw k'an ko k'an b'an bɛnbaw kɔ a kana n'o kɛ sabotage ko ye bɛna an bɛnbaw ye danbaga ko faamu cogo min an y'o kuma de fɔ aw ye olu de ko ko danbaga ye kelen de ye seba ye kelen de ye jo ye kelen de ye sira ye kelen ye sɔn ye kelen ye i y'a faamuya ko ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen o y'olu ka ala dɔn cogo de ye ka ɲuman kɛ ka juguman ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen ɛ kuma nin fana tɛ alabato dɔ ye wa nin tɛ bato ye wa ni mɔgɔ min tora nin kan i bɛ bɔtɔrɔ bɛ t'a la n ka ye dama ka seba de jɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔninfin yɛrɛ kan k'i yɛrɛ kɛ cogo min walasa i ka se ka bila rɛgili kɔnɔ n k'o de fɔra e ye tan sisan e b'a fɛ k'o kɔrɔ yɛlɛma ka taa n'o ye a ma n'anw damaw y'o fɔ n'anw tugura ko an tugura kuma kolon kɔ wa walima an tugura nkalon kɔ wa n tɛ tiɲɛ dɔn yan han aw kan bɛ cɛ min ma a nana mun de fɔ ni nin kelen tɛ a fɔ kɛ n'a nana min fɔ ni nin kelen tɛ k'a sɔrɔ anw t'a dɔn yɛrɛ i folen don a y'a lajɛ ka ko in kɛ ni hakili ko ye kuwa fo min sɛbɛnnen don ko f'u bɛɛ de ka kɛ tiɲɛ o bɛɛ tɛ tiɲɛ dɛ ayi wala ɔ ko danbaga mago bɛ se min ma ko an kun t'o dɔn an t'a dɔn ko danbaga mago b'a ka danfɛn na kuwa awɔ danbagama o mago k'a b'a ka danfɛn na ko fɛn dɔ k'ale ye an b'o faamu fɛn dɔ kɛɲɛ ye dɛsɛ ye kuwa walima o ye magotigi ye kuwa danbaga tɛ magotigi ye awɔ dannifɛnw de magotigi ka se danbaga ma danbaga tɛ magotigi ye k'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ i foli n balimakɛ i mana o ɲininka an ka fɛn fɛn o fɛn na a dɔnbaa bɛ kulu in kan k'i jaabi awɔ i mana o ɲininka an ka fɛn taabolo ye fɛn o fɛn a dɔnbaga bɛ kulu in kan k'i jaabi f'i bɛ wasa sɔrɔ kɛnɛ kan a t'a f'i ye ala y'a fɔ a ye a t'a f'i ye a ye nin gafe kɔnɔ a b'a f'i ye a ɲɛ kan i b'a faamuya wala kamɛti kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko kamɛtiya ye finmanya de n'i ko golofin dɔrɔn a banna awɔ i n'a fɔ a tun b'a fɔ yɔrɔ ma erɔpu etazini azi tan tan wala bon kamiti ye anw de kuwa afirikɛnw tubabu ka kan na awɔ an b'a fɔ anw de ma ko kamiti n'o tɛ an ka taabolo tɔgɔ tɛ awɔ an yɛrɛ de y'a ye an golo de y'a ye an yɛrɛ dancogo de b'o yira an danbagama de y'an k'a ye an y'a dɔn k'ale de y'an k'a ye parce que an ma choisi wala mɔgɔ ma fɛn fɛn choisi n'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ a bɛ f'i ko danbagama de ko ye i y'a faamuya an y'o de dɔn an yɛrɛ ye wala i ye kamitiya faamu sisan ɔ d'accord mamadu ka ala ye mamadu tun b'o manipule cogo min na i b'o de ɲɛfɔ an ye quoi bon danbagama kɔni sera ka mamadu manipule k'a k'a sago ye parce que a tun b'a bana a b'a kɛnɛya a bɛ dimi a bɛ nisɔndiya awɔ a bɛ kɔrɔ fana w'a sara de awɔ w'a bangera ba ni fa dɔ de fɛ wa bɛɛ nana ten awɔ donc o b'a yira ko danbagama se bɛ kow la ɔ danbagama de ta ye kow ye ɔhɔn ni mamadu ta ye ala y'a ta ye cogo min i bɛ na n'o kun n'a dalilu ye n b'o de nɔfɛ i bɛ na n'o ye an k'o dalilu faamu i folen don ni ne sara aw yɛrɛ ka hakili la k'aw ka ala in bɛ ka min bila anw ɲɛ aw ka ala ye ala in ye anw de kopi yan ala min ma se ka marito dilan yɛrɛ fo k'a dɔn ko marito bɛ yan nɔ o de bɛ kɛ ka fɛnw gosi A taara b'o ala ye o ala ye o marito kopiye ka t'o bila yen ɔ tasuma min n'an y'a dilan an yɛrɛ fɛ yan an bɛ ka fɛnw jeni n'a ye aw ka ala nin y'o fana ta ka t'o bila k'o fana b'ale bolo alijinɛ in kɔnɔ yen ɔ y'a ye wa o de bɛ ka e siran o ko e y'a ye anw de bolo ka taa dilan a ma se ka foyi modifiye ka mɔgɔ bagabaga n'o ye min tɛ mɔgɔw bolo yan ni mɔgɔ ma min dɔn bagabaga kɛlan yan a ma se ka foyi modifiye fana min bɛ diyanyeko sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ ɲɛ b'o fɛ n'a ma min ye yan nɔ awɔ muso ɲuman o dɔlɔ minta o a tɔgɔ nɔnɔ kɛnɛ wo fɛn o fɛn he a bɛɛ yera yan de a y'o de ye ka t'o kopiye ɔ or que an b'a la ka danbaga min fɔ o de y'anw dege nin bɛɛ dilancogo la o bɛ se ka fɛn wɛrɛ kireye anw tɛ min dɔn hali sisan wa an bɛ sa k'a sɔrɔ an m'o ka fɛn bɛɛ dɔn ka ban yɛrɛ ɔ mɛ aw ka ala ta in ale ta bɛɛ dɔnna kuwa fɛn minnu b'an yɛrɛw bolo yan a taar'o de kɛ k'an bagabaga ye fɛ ja jɔ an ka dɔmɛ sanfɛ ale bɛ se fɛn na wa foyi tɛ se foyi la t'i mago la Danbagaba kɔnɔ fɛrɛlen u ka laha bɛ boli danfɛn bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ kelen kuma kelen waati kelen a wa n'a kɛra fɛn fɛn tɛ bɔ a la foyi tɛ se ka foyi bɔ a la fana a ale de ta ye danfɛn bɛɛ sun ye a bɛ sun man bilen cogo min ka da ye ɔ mɛ dɔgɔ' jɔ dɔn k'a fɔale ka ala dɔ defasi ta o y' ka ala dilanli an b'o to bolo o de ye mamadu ka ala ɲɛ se foyi la parce que mamadu la de e ma ye ko mamadu de ta don wa mamadu taara ka di mamadu to mamadu kite ɔ mɛ danbaga ye mɔgɔ t'o bɛɛ la ka ni tigɛ awɔ danbaga ye o ye mɔgɔ t'o bɛɛ la ka ni tigɛ paseke ale ka lahalaya de ye wilibali de ye i foli don n'a ye jateminɛ kɛ hali sisan a ka hakili kɛ ka ɲinini kɛ a bɛna faamu k'a fɔ ko danbaga se ka bon mɔgɔ ka ala se o ka se dan b'o la kuwa wala hɔtɛ hɔtɛ hɔtɛ maa kelen maa ye kelen de ye mari kɔni kelen pewu ale mari dɛ danbaga kelen o de ye danbaga ye o de mari de ye danbaga ye seba kelen ɔ o mari dɛ ale de ka se kelen pewu hmm, seba ye kelen pewu min o y'ale de se wɛrɛ se fitinin wɛrɛ minnu bɛ se ka y'o kɔnɔ o na kɛ ɲɛnamaw ta ye ɔ jo ye kelen ɔ jo jumɛn n'ale fɛn o fɛn kɛ a ta y'a jo ye ɔ o y'ale jo de i bɛna ye jalaki fan si tɛ ye ale ka ko la ɔ jalaki tɛ y'a la cogo di i bɛna ye ale ma foyi de kɛ ni dan ni mɔgɔninfin walima danfɛn bɛ se ka a jalaki n'o ye paseke k'a masɔrɔ k'a y'i ka hinɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a d'i ma Awɔ o tuma o kama an bɛnbaw ko ko jo ye kelen ye, ɔ ko sira kelen, sira kelen ye jumɛn ye? Ɔ bɛɛ bɛ na ɲɛnamaya de kɔnɔ, bɛɛ bɛ taa, ɔhɔ, o sira ye sira jɛlen de ye quoi ɔ dɔ man fisa dɔw la k'a fɔ k'e nana walima k'e tɛ taa walima k'e bɛ se k'i ban nali ma walima k'i bɛ se k'i ban tagali ma, ɔhɔ, ale y'a kɛ kɛcogo min na sira min kan o sira in ye kelen de fila tɛ maa wɛrɛ tɛ se k'o kɛ, o kama anw bɛnbaw ko ko seba kelen, ɔhɔ. ɔ ko sɔn kelen sɔn kelen ye jumɛn ye dɛ n badenw ɔ sɔn kelen de n'a sɔnna ko min ma mɔgɔ tɛ se k'ale bɔ o kan kuwa wala danfɛn t'ale manipile ale sɔn ye kelen pewu n'a sɔnna min ma a fɔra banna n b'a kɛ wala n t'a kɛ ale y'o de ye ɔhɔn o tuma i ka an bɛnbaw ka nin foli in eh, valeur lajɛ k'a kɔrɔ lajɛ ka tila ka taa ye ko maa dɔ sɔrɔla k'o bɛna baga anw sigilen ma yan ko anw tɛ ala dɔn ɛɛ n badenw golofindenw kamɛtiw a y'a lajɛ sa ni ko kamɛtiw n b'a dɔn n b'a fɛ a ka hakili sigi kamɛtiya fɛ n bɛna u bɛna a fɔ ko kamɛtiw ye diinɛ dɔ de walima ko mɔgɔ kulunin dɔ de wele ko kamɛti ayi kamɛti kɔrɔ de ko finma awɔ kamɛti kɔrɔ ko golofin i n'a fɔ a b'a fɔ minnu ma ko europɛnw walima k'a fɔ dɔw ma ko aziyɛnw walima k'a fɔ dɔw ma ko arabuw walama wala o siya minnu bɛ fɔ dɔ ye awa anw ka golofin kan an ka kan kɔrɔkɔrɔba la tun bɛ fɔ de ma ko kamɛtiw ɔ n b'a fɛ maliyɛnw golofindenw ɲɛnamaya maaw a k'a dɔn k'a fɔ ko kametiya tɛ kojugu wɛrɛ kametiya t'a damana kuma wɛrɛ ye kuwa kuma dɔ de don kumaden dɔ don an yɛrɛ ka kanden dɔ de don min tun tununnen nɔ na o de nalen filɛ an bolo nin sisan k'a fɔ a ma ko kameti awɔ bɛnbaw nɔ la kɔnɔ an y'o de ye ɔ o kametiw la ka sanga o ma olu ka foli kɛcogo kɔrɔ an y'o de fɔ a ye sisan ko maa kelen danba kelen seba kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen ɔhɔn wa ko ni faamaya fɛnɛ don faama kelen parce que faamaya ye guide ye ale de bɛ dannimafɛn bɛɛ direction manipuler ɔhɔn anw y'o de ka bonya jɔ a nɔ la fɔlɔ n'o ye kamitu ye o ka bonya jɔlen a nɔ la jɔn bɛna baga anw ma k'a fɔ k'anw tun tɛ danbaga dɔn ayiwa bon nin wale in b'a jira i la k'a sɔrɔ anw bɛ danbaga dɔn ɔ nin kan in tun b'anw bolo yan k'a sɔrɔ anw tɛ tubabu dɔn tubabuw tɛ anw dɔn anw tɛ arabuw dɔn arabuw tun tɛ anw dɔn ɔ mais nin sɔrɔla anw fɛ yan ɔ o b'a jira e la k'a fɔ maa bɛ se ka fɛn dɔ dɔn tɔgɔ sɔrɔ fɛn na i tɛ fɛn min dɔn wa maa bɛ se ka sɔsɔli kɛ fɛn na a kun bɛ a tɛ yen walima n'i ma min dɔn wa maa bɛ se ka wuli ka fɛn dɔ ɲini k'a sɔrɔ i tɛ fɛn min dɔn wa a n balimaw i bɛna ye o tɛ se ka kɛ ɔ ka sanga o ma an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn maa kelen danbaa kelen sebaa kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen faama kelen ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman ɔhɔn maa dɔnnen kɔfɛ ɔ n kɛra kojugukɛla ye n kɛra koɲumankɛla ye o o na sɔrɔ fili fɛ walama a kɛra dabɔnkama ye sa o a kɛra fɛn fɛn sa o non yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman ka aw ka hakɛ to o hakɛ to kɔrɔ de y'a ye ko n ye wale min kɛ n kun t'a dɔn ɔ k'aw ka hakɛ to n ye ɔ n'aw hakɛ tona a ye an b'a fɔ ko hɔn ko fɔ tɛ ɔ ko an n'i ye ɛɛ ɛɛ yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman i n'a fɔ ko n bɛna n'i ye ɛɛ hakɛ to yen ni yan fɛn jugu ni yan fɛn ɲuman fɛ a kuma i bɛ kɛ ɛɛ ɛɛ an ba i bɛ kɛ i bɛnba nɔ la o la voilà parce que bɛnbaw ka taabolo kun ye ɔ k'an b'an bɛnbaw de nɔ la an bɛnba jumɛn k'an bɛnba mɔlɔmaw mɔlɔ kɔrɔ de ko valɛri an bɛnba valɛrimaw an bɛnba nafamaw minnu ye yeli kɛ damagama ka sebaaya kɔnɔ ka se ka sira ɲuman yira an na ko an bɛ olu de nɔ la olu fɛnɛ y'a sɔrɔ u faw de fɛ olu fɛnɛ b'u fa nɔ na ko den bɛɛ b'a fa nɔ na fa bɛɛ fɛnɛ b'a fa nɔ la siga tɛ min na an fɛnɛ bɛ olu bɛnba kelenw de nɔ la ɔ n'i dun kɛra olu nɔ la i ka wale ye jumɛn ye ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen aa badenw golofindenw a ye nin kuma hakilila jagabɔ sa ka ma ka kelebanciya n'a ka sebaaya n'a ka fanga n'a ka fɛn bɛɛ yira fɔlɔ o yiralen kɔ ka tila ka i kɛrɛfɛ maa i ye min dɔn i ma min dɔn ɔ ko ka hakɛto ɲini olu fɛ ɔ o hakɛto ɲini kɛlen olu fɛ ka tila k'o dɔn k'i kɛra cogo cogo k'i k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ ɔ maa wɛrɛ jumɛn bɛ dɔ fɔli kɔ i bɛ fɔ dɔgɔ ɔ n'i y'o dɔn ka ban ka hakɛto ɲini kɛ ka sɔrɔ ka yɛlɛ bɛnbaw ka sira kan k'a fɔ ko an bɛ an bɛnbaw de nɔ la bɛnba mɔlɔma minnu y'a jira anw na k'a fɔ ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to dama ma delilen kɔfɛ dama ma dɔnnen kɔfɛ k'i ka wale kan ka kɛ o de an b'o o bɛnbaw olu nɔ la o bɛnba sini yelaw de ko anw ma ten ko ni maa min sera ka k'o ye ɔ k'a bɛ fɔ e ma k'i ni jo i ni jo parce que n'i bilalen jo kan e ka damagama ka kelebanciya sabati k'a ka se sabati k'a ka fanga sabati k'a ka wale bɛɛ yira a ka sebaya kɔnɔ ɔ kuma seni dɔ min bɛ e yɛrɛ ye i sentanw kan sa o de ye k'i k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ parce que se dɔ b'i yɛrɛ ye i sen i danfɛnɲɔgɔn kan quoi wala ni damaga yɛrɛ kalifa i la ɔ k'i k'a dɔn k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛ k'i hakɛ to i janto o hakɛw la o de ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman aw bɛɛ ka hakɛ to ye ɔhɔ ɔ i hakili jagabɔ n baden i lili miiri ɔ mɔgɔ min sera ka nin ye ka danbagama ka kelebanciya yira a dan ma ka sebaaya yira a dan ma k'a ka ko bɛɛ yira a dan ma ka tila ka balimaw ka eh, eh, eh, sigiɲɔgɔnw n'o y'i sigiɲɔgɔn i bɛ min ye i tɛ min ye ka tila k'olu ka hakɛ sigi a dan ma k'i k'a dɔn maa i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ ɔ ka tila to k'i ka kɛ ɲumanfɔla ye ka kɛ ɲu- eh, eh, eh, ɲumankɛla ye ka juguman lato lato ɔ ko n'i kɛra o ye k'i b'i jo sɔrɔ ɔ nin kɔfɛ e bɛna se ka na mun de fɔ nin tigilamaa ye k'a fɔ ko k'o tɛ ala dɔn n badenw walima k'a fɔ ko e de nana ala yira o tigi la ɔ k'a masɔrɔ o tigi tun tɛ e dɔn yɛrɛ e yɛrɛ tun t'o tigi dɔn yɛrɛ a bɛ nin fɔ kuma min siya si tɛ yen k'an kun sirilen bɛ min na walima k'an kun bɛ min dɔn ko walima ko o de nana nin yira anw na ɔ i bɛn'a ye anw ka danbaga dɔncogo anw y'a dɔn k'a sɔrɔ hakilitigi wɛrɛ ma bɔ fan dɔ fɛ ka n'a yira anw na sunkun yɛrɛ de y'o yira anw na sunkun ye jumɛn ye n'o de ye nature ye ɲɛnama yɛrɛ tilacogo o de y'o yira anw bɛnbaw la a kuma an fana y'a ta an bɛnbaw nɔ la a ko k'aw fo k'aw hɔtɛp hɔtɛp aw ni jɔ ka jɔ wuruki k'a banba k'a to a ma ɔ bɛɛ k'i hakili to i ka ko kɛta la nin y'aw ka kalandenni mankan ye jawuti sori tarawele ka bɔ bamakɔ k'aw fo k'aw waleɲumandɔn kulu in kalanden laban de don n bɛna walandanin jigin eh, danbaga ko kan walasa u k'a dɔn kemitu u dama maa tɛ walasa u k'a dɔn ko kemitu ko ko ala tɛ yen ɔhɔn ala tɛ yen ala bɛ yen an b'a fɛ k'an da don o kuma na walasa malidenw k'a faamu walasa farafindenw k'a faamu minnu hakili tun ma s'a ma u hakili kɔrɔ k'a yira u la ɔ u ka jagabɔli k'a kan k'a lajɛ ni k'a sɔrɔ kuma in kan ka lajɛ hakili la walima n'a man ka lajɛ an b'a fɛ ka o de yir'u la wala parce que an kɔka an ka kuma ninnu kɔkarilen don k'an ko ala tɛ yen k'an ko kira tɛ yen k'an ko ciden tɛ yen k'an ko kuranɛko tɛ tiɲɛ k'an ko jahanamako tɛ tiɲɛ k'an ko nin tɛ tiɲɛ he n badenw nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais nin tiɲɛ n'a a fɔcogo olu fɛ o de tɛ kelen ye olu tɛ kelen ye an bɛna da don o walanda de la ka adamadenw hakili kɔrɔ k'a yira an ka faamuni fitinin kɔnɔna la awɔ n'a bɛnna min hakili ma i bɛ faamu sɔrɔ kɔnɔ wa n'aw bɛ hakili ma a ka di i ka ɲinini k'a kɔnɔ k'a lajɛ ni kuma lankolon don walima kuma lankolon tɛ aw foli bɛ fa tɛ an ko ko danbaga i y'a dɔn a y'a ye sisan k'a fɔ ko golofin ye danbaga dɔn k'a sɔrɔ arabu tɛ yen

danfɛn minnu bɛ danbagama ka sebaaya kɔnɔ dugukolo ni sankolo ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ ka taa ni ka segin ni yiriw ka yɛlɛma yɛlɛma ni ɲɛnama yɛrɛ taacogo olu kɛlen ka o o ɲinini kɔnɔna la olu y'a ye fɔrisiw bɛɛ b'olu la u mago bɛ fɛn o fɛn na ka se ka kɛ olu b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ fɔrisi b'u la k'a kɛ hakili b'u la k'a kɛ ɔ mais dugukolo in dun o nana cogo di dugumana min filɛ n'an b'a sanfɛ ta nin nana cogo di ka tila ka tirini kɛ k'a ye sanfɛla in nana cogo di han hakili jagabɔ ko dɔ de ye nin ye quoi bon ka lajɛ kulubaw bonyacogo lajɛ b'a ye jɔn ye ninnu falen yan ka tila ka bajiw lajɛ a bɛ taa a bɛ segin k'a ye olu se t'o si la k'o si kɛcogoya yɛlɛma walama ka sin k'o si dɔ supprimer k'o falen fɛn wɛrɛ la aa ko kuma ko se mana kɛ maa ye cogo o cogo i k'a dɔn setigi dɔ ta ye nin ye quoi setigi dɔ ta ye nin ye o setigi ye jɔn ye o de ye danni mari ye aa ko dɔn jaa hali nin dugukolo minnu filɛ dɛ nin sanfara min filɛ dɛ anw yɛrɛ dɛ anw nana nin tigi de ka sebaya kɔnɔ koyi ɔ nin ye fɛn dɔ de ta ye n'o ye setigi arahamani masa ye ni arabu b'a fɔ ma ten ɔ olu ko la ko nin de ye danni mari ye fɛn bɛɛ mara danbaga de ye kuwa ka ɲinini kɛ ka danbaga masɔrɔ cogo ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛ yen se bɛ min ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ɔ ko ka o dɔnnen kɔfɛ olu ye ɲumankɛ ni ɲumanfɔ ni juguman latoli de to yen ɔ ɲumankɛ ni ɲumanfɔ ani juguman latoli ɔ min na ɲuman a bɛ mun de lase maa ma ɲuman a bɛ mun de lase maa ma an karamɔgɔ kolokotɔ himɔtɛ ka fɔli damanin kan in na kolokotɔ himɔtɛ ko a ko ɲumankɛ ko ɲɛkɔbali de don ɲɛkɔbali tɛ ɲɛfɔ yɛrɛ de ye jagoya tɛ a ka girin ni jagoya ye a jagoya de ye ka mɔgɔ minɛ k'a don fɛn min man ye mɛ ɲɛkɔbali de e yɛrɛ de b'a ye i ka maaya tɛ ɲɛ kɔ fi fiyewu a bɛ fɔ ma ko ɲɛkɔbali a ko ko ɲumankɛ ye ɲɛkɔbali de a ɲuman ye jumɛn mɔgɔ bɛ se ka ɲuman kɛ jɛni de ye i bɛ se ka ɲuman k'i mɔgɔ ɲɔgɔn de fɛ k'i bɛ fɛn k'ale dɛsɛko la walima ale ka ɲako la ka se k'ale lanisɔndiya a bɛ f'o ma ko ɲuman ɔ ka ka tila ka i kisi ka bɔ a ka juguman bɛɛ lajɛlen ma o de juguman latoli fɛn bɛ digi a la o tuma a dɔn ko n'o ɲɔgɔn kɛla o tɛ bɛn i ma o de ɲuman kɛ bali ni ɲuman kɔ ɲuman ni juguman ɲuman latoli ɲuman kɛli ni ɲuman lakalili hakilitigiw ye u ka se ka kɛ ɲuman kɛbaga ye ɔ ka sɔrɔ ka juguman lato yen juguman ni kɔlɔlɔ min b'a la i bɛn'a ye a kɔlɔlɔ in b'a la aw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ yan de i bɛn'a ye i bɛ ɲuman min kɛ i b'a k'i ɲɔgɔn na yan de i bɛna i bɛ juguman min kɛ i b'a k'i juguman kɛ i ɲɔgɔn na de la yan awɔ ɔ n'i kɛra o latobaga ye sisan e bɛ kɛ mun maa ye i b'i ka kisi sɔrɔ i b'i ka kisi sɔrɔ i ni jɛni cɛ i ni ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ i ni ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ wala ne ta ma s'i ma a ka ca e yɛrɛ ta man kan ka se ne ma ɔ ni ne ta ɲuman ser'i ma a ka ca i bɛ ne sara ni ɲuman ye ɲɛnamaya lafiya b'o de kɔnɔ ɲɛnamaya ka hakilisigi b'o de kɔnɔ ɲɛnamaya ka basigi b'o de kɔnɔ ɲɛnamaya ka ɲɛtaa bɛ o de kɔnɔ ɔhɔ n'o de tara anw fɛ k'o diinɛ tɔgɔ ta k'o kɛ an fɛ ko sɔlɔmi dɔndɔya ɔ sɔlɔmi dɔndɔya sɔlɔmi dɔndɔya tɛ dɔrɔn maakɔrɔ tun bɛ sirakɔrɔ min kan n'aw ka sira kun jɛlen don a saniyalen don si ka hakɛ tɛ taa si fɛ fo ni fili nana ni fili nana sigikafɔ bɛ kɛ o kuma fɔ k'o ban i ka kan ni min ye o bɛ k'i la walima i ka kan ni min ye o bɛ fɔ i ye k'i bila sira jɛlen kan an bɛɛ bɛ taa o sira kelen fɛ an ye ɲɛnamaya ɲuman kɛ ni juguman to yen an y'a nafa min y'a la nin de don o kuma u bɛ yɔrɔ min yira ko saya kɔfɛla kuma bɛ yen hali n'a taara kɛ yen n m'a dɔn ko danbaga bɛ taa maa minɛ min ma nin na kuwa mɔgɔ min kɛra ɲumankɛla ye ka kɛ ɲuman fɔla ye ka juguman lato ka bɛnbaw ka dan sigi ka bɛnbaw ka hakɛ sigi ka danni mari yɛrɛ ka hakɛ sigi k'a ka bonya d'a ma a n fa foli in tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka n'a ye k'o bɛ taa e minɛ a bɛ t'i minɛ min ma ma se k'o yɔrɔ faamu cogo si la ma se k'o yɔrɔ faamu n bɛna ɔhɔn u bɛna fɔ k'an ko ko silamɛya tɛ tiɲɛ ɔ silamɛya tɛ tiɲɛ jɔn ko ko silamɛya tɛ tiɲɛ ɔ ni mɔgɔw ko ko silamɛya tɛ tiɲɛ parce que aw b'a la ka silamɛya bila bolo min kan bi a n'a bolo yɛrɛ yɛrɛ kelen tɛ silamɛya arabuw ka kan de don arabuw ka kan de don diinul islam arabuw ka kan de don a kɔrɔ de ko hinɛ a tɔgɔ di kisi taabolo mɔgɔw kisi taabolo mɔgɔw wala parce que n'i ko diinɛ ɔ a bamanankan segukan na a bɛ fɔ o ma de ko tagabolo ɔ mɛ bamanankan mandenkakan na a bɛ fɔ o ma de ko namu namu kɔrɔ di i bɛna ye namu in ani taabolo a bɛɛ ye kelen ka ɲagamu ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na cogo min k'a yira ko ne bolo ne bolo n kini bolo e numan bolo bɛ se ka ne kini bolo dafa ka bolo kɛ pɛri ye ne yɛrɛ numan bolo bɛ se ka e kini bolo dafa k'o kɛ pɛri ye m'a yira e la ko ne ta ye i bolo ye fiyewu ma e m'a yira n na k'e ta ye ne bolo ye fiyewu an y'a ye de bolo in bɛɛ de bolo kelen kunkolo in bɛɛ de kunkolo kelen sen bɛɛ de sen kelen hakilina in bɛɛ de hakilina kelen ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ko namu namu kɔrɔ sunsunba yɛrɛ don maa saba sigi ɲɔgɔn na k'a kɛ maa kelen o ye namu dan ye jaro kɔni ye kelebanciya yirali dan ye wa ko de bɛ danbaga yɛrɛ ka kelebanciya yira koyi a bɛ fɔ o de ma ko namu aw y'a faamuya ɔ an y'o de ta arabu y'o de ta an nɔ la ɔ u y'a ta nɔ la sa u y'a ta kan wɛrɛ la sa k'a fɔ ma ko diinɛ ɔ o diinɛ de kɔrɔ ko namu ɔ namu jumɛn ko kisi ɔ mɔgɔ bɛ kisi mun de ma i bɛ kisi mun de ma i bɛ kisi n'a mɔgɔ minnu bɛnna ɲɔgɔn kan kelen ma ka tugu ɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn na aw de bɛ kisi ɲɔgɔn ka wale jugu ma wa f'i k'a dɔn wale jugu tɛ se ka mɔgɔninfin sɔrɔ ɲɛnama kan n'i ka ɲininen tɛ walima n'i ɲɔgɔn dɔ m'a k'i la kuwa i ɲɔgɔn danfɛn wɛrɛ de b'a k'i la kuwa ɔ mɛ i bɛ kisi ka bɔ i ɲɔgɔn danfɛn wɛrɛ ka tɔɔrɔ ma cogo min o de fɔlen filɛ ye ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman to ɲuman fɔ ka juguman to yen ɔ mɔgɔ bɛ se ka kisi ka bɔ hali sariya ka ɲangata ma nin de kama mɛna ɔ awa i bɛna ye ni silamɛya kɔrɔ kɛra nin ye ɔ jɔn b'a fɔ ko nkalon de y'o ye n'a sɔrɔ a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ nin de ye ɔ ko nin de waleyalen don k'a fɔ ko mɔgɔninfinw ka ɲɔgɔn lato u ni ɲɔgɔn cɛ ka ko lankolon to u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ɲɔgɔn minɛbaa ye kelen ye jɔn bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye ala ko bɛnma kun sigilen bɛ nin kelen de kan mɛ ni siya wɛrɛ bɛɛ bɛ danbaga dɔn i ka kan na bɛɛ b'a a ɲini k'a ye i ka i ka cogoya la olu y'a ye cogoya dɔ de la ka nin lakali n'u y'a lakali n'o de nalen bɛ yɛlɛma da la yan ko danbaga de ko ten olu tun ka kan k'a sɔrɔ danbaga y'a fɔ anw ye k'a sɔrɔ ka kɔn olu ɲɛ tun ka kan sɔrɔ danbaga y'a fɔ anw ye ka kɔn olu ɲɛ n b'a dɔn an bɛ fɛn dɔ kɔrɔkɛ yira aw hakili la danbaga de mɔgɔw dan siga t'a la ka dugumala dan siga t'a la ka sanfara da ka siga t'a la yiri minnu bɛ folon falan k'o dan baji minnu bɛ taa ka segin k'o dilan olu minnu bɛ taa ka segin k'o dilan ka e yɛrɛ dilan a ka sebaaya kɔnɔ wa e bɛ munumunu ale ka sebaaya kɔnɔ fo ka se ka ɲɛnamaya ban ma ka s'a daminɛ ka taa s'a ban ma o dama ye a bɛ ɲini yɔrɔ dama ye fɛn fɛn dilan mɔgɔninfin na fɛn fɛn dilan mɔgɔninfin a bɛɛ n'a ka baara don fɛn fɛn dilan mɔgɔninfin a bɛɛ n'a ka baara don ɲɛ n'a ka baara tulo n'a ka baara hakili n'a ka baara dusukun n'a ka baara sen fila n'a ka baara heyi farikolo fan o fan b'i la a bɛɛ bɛ fɛn dɔ kɛ n'a fɛn fɛn mago nana i b'a valɛri dɔn o don kama danbaga de ye nin dilan k'a ye maa tɛ ɲɛ min kɔ k'o dilan la ɔ ka tila ka na ye ko sira dɔ bɛ ko danbaga b'o ɲini a ka danfɛn fɛ ko danbaga dɛsɛra ka danfɛn dɔ la ɔ an b'o danbaga lajɛ walasa an ka pisansi min fɔ danbaga la k'a lajɛ n'o bɛ sɔrɔ a la quoi mɔgɔ fɛn farikolo fan o fan bɛ yen senfo la fan o fan senfoyalen b'i la i bɛna dɔn nin kelen tɛ yen ni mɔgɔninfin ye min ɲini ala fɛ k'a ka k'a la a tɛ yen a tɛ yen an b'a ɲini a fɛ an b'a deli a fɛ i bɛ dilan kuma min i tɛ bɔ a kalama i bɛ taa kuma min i tɛ bɔ a kalama i nacogo i t'o dɔn nka i y'i ta sɔrɔ cogo min i b'o dɔn o bɛ bɔ ale ka sebaaya de kɔnɔ ka na i yɛrɛ ma ɔ don min danbaga ma bɛ cɛ dilan a ma fɔ ko muso dilan ka di yan don min a bɛ muso dilan a ma fɔ ko cɛ dilan ka di yan dugukolo dugumala min filɛ nin ye an ma na fɔlɔ ka sɔrɔ ka dugumala demander san fana min filɛ an ma na fɔlɔ ka sɔrɔ k'o ɲini a fɛ ale de nin bɛɛ kɛ ka na ka kan k'a bila an ɲɛ yan awɔ a kuma e k'a lajɛ se jumɛn bɛ e ye o danbaga sanfɛ e k'a lajɛ se jumɛn bɛ e ye k'e bɛ ban o danbaga la n b'e ɲininka se jumɛn bɛ e ye k'e bɛ ban danbaga ma la anw bɛnbaw kɛlen ka danbaga ma min dɔn ka tila ka danbaga ma min mɔlɔ yira e la n'o y'a valɛri ye ka tila ka danbaga ma min ka sebaaya yira e la k'a daminɛ ɲɛnamaya daminɛ na ka taa se fo ka na se i yɛrɛ bɛ waati min na ma ka tila k'a ye ko danfɛn dɔ bɛ sɔrɔ min b'o kaɲa ka tila k'a ye k'o bɛ mɔnɛ danfɛn dɔ kɔrɔ ka tila k'a ye k'o bɛ dimi danfɛn dɔ kɔrɔ ka tila k'a ye ko o bɛ fɛn dɔ dilan ka bila ko danfɛn dɔ k'o san ale bolo ɛɛ n badenw an ye fanga min fɔ danbaga la est ce que o bɛ sɔrɔ a la o la n'a kɛra o kɛbaga ye an bɛna awɔ ɔ an bɛ lama ta k'a fɔ aw ye ko danbaga min n'an y'a fɔ n'an y'o ka bonya jɔ a nɔ la ni arabuw k'o ma ko fardu jabaru fardu jabaru fardu ni zawujiya kelen tɛ ɔhɔn ɲɛnama de bɛ zawujiya zawujiya bɛ sɔrɔ ɲɛnama de la n'o ye ɲɔgɔnaya ye walima pɛri ni tubabu b'a fɔ ma ten walima filana ɲɔgɔnya ɔ i ni min bɛ se ka ko sama sama i ni i ɲɔgɔnna o b'i ni ɲɔgɔnna de cɛ i bɛ se ka ban min ta ma n'a b'i nɛgɛn o b'i ni ɲɔgɔnna de cɛ i bɛ se ka ban min ta ma n'a b'i lanata fɛn dɔ kan o b'i ni ɲɔgɔnna de cɛ wala parce que e bɛ se ka ban ale bolo fanga la walima dɔnni na walima hakili la walima fɛn wɛrɛ la n'o y'i ka seko ye ɔ mɛ ni a banna bolo e de bɛ se k'a nɛgɛn k'a lanata ni fɛn walima k'a bagabaga ni fɛn ye ɔhɔ mɛ danbaga ka hakɛ la o tɛ yen ale y'a ka d'ale cogo min a bɛ kɛ ten de parce que e diyara a ye cogo min e nana ten de ɔhɔ a diyara ye a ye cogo min a fɛnɛ a bɛ kɛ ten ale bɛ i kɛ ten de ɔ min nana i jɔ i ɲɛfɛ ka na tuguni ko danbaga ye o fɛn kɛ fɛn o fɛn kɛ k'a y'o kɛ maa dɔ de kama n badenw a y'aw hakili jagabɔ sa ko maa nin kelen maa den kelen ko danbaga y'a ka fɛn bɛɛ k'o kama a tuma o de danbaga ye wa walima danbaga min bɛ ka ko fɔ e ye e k'a lajɛ ni nin valeur b'a permettre ni nin nin fɛn in mago b'a ɛ- ɛ- ɛ, mɔlɔ na a jɔyɔrɔ b'a permettre k'a fɔ k'a b'a ka ɲɛnama fɛn bɛɛ kɛ danfɛn den kelen kama aa n badenw ni hakili jagabɔ ko ye sa o hakili ye jumɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko miiriya dɔnni sɔrɔ sira saba de don n balimakɛ n badenw danbagama ye min yira n na n'an y'o faamu a ka sebaaya kɔnɔ o ye dɔnni sɔrɔcogo ye saba de ye o saba ye jumɛn ye i bɛ kelen min sɔrɔ i ɲɔgɔnna fɛ mɛli kɔnɔna la n'i ye kuma lamɛn dɔnni dɔ bɛ sɔrɔ a fɛ i ye kuma fɛn min ye i ɲɛ la dɔnni dɔ bɛ sɔrɔ o fɛ i bɛ fɛn min ye miiri kɔnɔ i bɛ fɛn min sɔrɔ miiri kɔnɔ ɔ o fana bɛ dɔnni sɔrɔ sira sabanan de ye n'o tɛ sɔrɔcogo wɛrɛ tɛ dɔnni na yeta mɛnta ani miirita dɔnni sɔrɔcogo saba filɛ nin kɔfɛ an ma dɔnni sɔrɔcogo wɛrɛ ye tuguni ɔ o tuma min bɛ ye dun o bɛ ye i n'i ɲɔgɔnnaw de cɛ i bɛ dɔnni sɔrɔ o fɛ min bɛ mɛn dun i n'i ɲɔgɔnna de b'o fɔ o bɛ sɔrɔ e ka dɔnni fɛ i bɛ i bɛ dɔnni sɔrɔ o fɛ ɔ min bɛ miiri dun o bɛ bɔ min o de bɛ bɔ i ni danbagama cɛ hakili ka ɲinini yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen ni danbagama ka sebaaya kɔnɔna tɛ dɔnko mana ban fɛn bɛɛ mana ban dɔrɔn hakili de bɛ n'i jɔ sisan ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini o fɛɛrɛ in bɛ bɔ min ne ba o fɛɛrɛ bɛ bɔ min ne fa o fɛɛrɛ de bɛ bɔ i ni danbaga cɛ a kuma i b'ale ka sebaaya dɔn yen de ɔ o miiri tɔgɔ di bamanankan na an b'a fɔ o de ma ko miirili walima ko ka hakili yaala walima k'a lili ka lili hakili ka i hakili ko hakili nin u nan'o fɛnɛ ta k'o ye arabu ka kan ye ɔhɔn an t'a fɔ tiɲɛ tɛ nka hakili o ye bamanankan jɛlen ye bamanankan jɛlen don ɔ lili o de y'a mandenka kan yɛrɛ yɛrɛ ye lili de y'a mandenka sinon hakili ye bamanankan de ye ni arabuden min ko tiɲɛ tɛ i bɛna an bɛ kuma arabu b'a fɔ ma ko hagulu agulu arabu b'a fɔ ko agulu wala ɔ anw b'a fɔ ko hakili ɔ n'i ko hakili tɛ bamanankan ye n bɛna misaliya d'i ma siyɛkili o ye mun ye parce que kuma suffixe ani kuma préfixe de bɛ kuma kɔrɔ d'i ma i y'a faamuya bamananw b'a fɔ o ma an ka bamanankan na ko kɔnɔrɔ ani ɲɛnɔrɔ o de bɛ kuma kɔrɔ di i y'a faamuya arabu b'a fɔ o de ma ko garantumuli ani ya kuma bɛ fɔ ka tugu min na walima min bɛ fɔ ka tugu kuma la o de bɛ kuma kɔrɔ d'i ma ɔ i bɛn'a ye sisan anw ye kili kɛ fɛn yɛrɛ yɛrɛ ye fɛn yɛrɛ yɛrɛ de y'a kili ye ha ye yɔrɔ jan de ye ha ye fɛn min t'i kɔrɔ pewu ka sama ka na ha ka fɛn sama ka na i y'a faamuya ka sɔrɔ ka na ka na ka kili ka wele ka na ka na jɔ i kɔrɔ ka k'a kisɛ yɛrɛ ye ɔ i bɛn'a ye u b'a fɔ ko siyɛ kili bamanankan tɛ wa jɔn bɛ se k'a fɔ k'o y'arabukan ye basa kili jɔn bɛ se ka k'o tɛ bamanankan ye jɔn bɛ se k'o fɔ kami kili jɔn bɛ se k'a fɔ k'o tɛ bamanankan ye aw ka hakɛ to bamanankan yɛrɛ a b'a fɔ bagan dɔ ma ko kɔkili bamanankan tɛ wa aw bɛna a ta cogo di ko arabu ka arabukan tɛ bamanankan jɛlen de don arabu de nana an fɛ yan ka na baga an ma yan olu y'an ka kan kan minnu ta ka fara u ta kan ka ɲagami n'a ye olu y'a k'u ta u ta tɛ anw de ta don hakili ye anw ta de donc danbagama ye hakili di anw ma mun de kama an yɛrɛ bɛ min dɔn an b'o kɛ an tɛ min dɔn an b'o ɲini ale fɛ a bɛ ɲini ale fɛ ni mun ye hakili hakili de b'o ɲini ale fɛ ɔ o hakili arabuw de k'o ma ko wahayu o hakili de bɛ jigin bɛɛ kan o de bɛ jigin bɛɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ hakili jɛlen don n'a ma ye k'ale y'i dan dɔrɔn a b'i hakili de dayɛlɛ ɔhɔn n'a ye fanga d'i ma cogo o cogo ni hakili t'i la fu don a man'i kɛ cogo o cogo ni fɛn hakili t'i la fu de don bon i bɛna ye a bɛ fɔ ko kunkolo kuntigi ahan mɔgɔninfin farisogo in tigi ye i kunkolo in de ye awɔ tigi ye kunkolo in de ye kunkolo yɛrɛ parce que hakili n'a bɛ ɲini peut-être a bɛ se ka ye o yɔrɔ de la ni ɲɛ b'i ye a bɛ ye yen de ni tulo b'i ye a bɛ ye yen de ni da min bɛ kuma n'o b'i ye a bɛ ye kunkolo in de la ɔ i bɛna ye n'i ye kunkolo ni kan in tigɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ connexion bɛɛ bɛ jɔ donc o de b'a yira k'a fɔ ko kunkolo de nafa ka bon farikolo fan yɔrɔ caman ye farikolo fɛn bɛɛ bɛ connecté ale de la ɔ o kunkolo in fana o tigi ye jɔn ye o de tigi ye hakili in ye kunkolo tigi in de ye hakili ye a tɛ yɔrɔ dɔ la ale bɛ don ka bɔ de a ni ni bɛɛ kelen ni tɛ dɔwɛrɛ o fiɲɛ de ye fiɲɛ bɛ don ka bɔ min kɛ hakili fana bɛ don ka bɔ o cogo la a bɛ taa yɛlɛ a bɛ segin ka na a mana min sɔrɔ a bɛ na n'o yɔrɔ kɔnɔ voilà i y'a faamu bon i bɛn'a lajɛ ni fiɲɛ donn'i kɔnɔ n'a ma bɔ dɔrɔn i bɛ sa ni fiɲɛ sama n'i m'a bɔ i bɛ sa de ɔ n'i y'a bɔ fana n'i ma dɔwɛrɛ sama i bɛ sa de nin danbagama ka kɛ ye maa ma bila ka nin kɛ mɛlɛkɛ jɔyɔrɔ tɛ nin na ciden jɔyɔrɔ tɛ nin na foyi foyi jɔyɔrɔ tɛ nin na nin danbagama ka sebaaya fardu jabaru arabu ko ten wahidun kelen pewu don ye kelen ye maa ye kelen ye danfɛnw ye kelen de ye siga foyi t'a la u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ de sun a bɛɛ kelen kelen de bɛ yen donc nin bɛ damagama ka kelebanciya jira i la ko kɛmɛtiw tɛ ala dɔn ahɔn an tɛ ala dɔn parce que ala min n'o sigilen bɛ fan wɛrɛ fɛ an t'o dɔn damagama min n'o de se b'a ka fɛn bɛɛ la ni fɛn bɛɛ y'o ta ye fɛn bɛɛ yɛlɛmama b'o ka sebaaya kɔnɔ an b'o dɔn wa an bɛ se k'o fana ɲɛf'i ye an b'a la ka o de ɲɛf'i ye tan ahɔn n'i ko maa ye kelen n'i ko cɛ maa de don n'i ko muso maa de don n'i mana fɛn fɔ a fɔ ma ko mɔgɔ ɔ n'a fɔra mɔgɔ ka ban kelen de don ɔhɔn fɛn tɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn na de i bɛna ye kelen don cogo di min b'i la o de bɛ mɔgɔ wɛrɛ la i nana cogo min o bɛ taa o ta- i nana cogo min mɔgɔ wɛrɛ nana ten i bɛ taa taa cogo min na o mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa o taa cogo la i y'a faamu i bɛ se sɔrɔ cogo min na o b'o se sɔrɔ n'o cogo de n'o y'i ka fanga n'i ka force ye o de ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc i bɛna ye maa ye kelen de ye siga tɛ nin kuma la i bɛna ye don ye kelen de ye don jumɛn de ye kelen bi don in bi de kunun tɛmɛna maa t'o dɔn i tɛ se ka foyi dilan kunun kɔnɔ foyi e tɛ se ka foyi dilan kunun tɛmɛna ka ban sini b'i ɲɛ i tɛ kun a la fo ka s'i ka ɲɛnamaya banni ma don o don sini don o don sini o sini mana bɔ dɔrɔn a bɛ kɛ bi de bon i bɛna ye maa tɛ se ka foyi kɛ ni bi tɛ n bɛna don ye bi de bi o bi in kɛ dɛ o de bɛ damagama ka kelebanciya jira i la e tɛ se ka foyi kɛ sini i tɛ se ka foyi kɛ kunun f'a ka kɛ bi non bi dɛ i bɛ se ka bi de ɲɛfɔ i tɛ se ka sini ɲɛfɔ kunun tɛmɛn'i kan ka ban voilà bon fɛn min kan ka kɛ kunun ni dugu jɛra ka ban o ye kunun tɛmɛnen a tɛ se ka kɛ i tɛ se k'i to bi la ka o ko ɲɛnabɔ kunun abada i bɛ se ka na bi de ma a bɛ se ka ɲɛnabɔ bi de voilà bon i bɛna sini min fɔ sini yɛrɛ tɛ yen fiye fiye fiyewu ɲɛnama yɛrɛ tɛ sini sɔrɔ fiyewu ɲɛnama yɛrɛ tɛ sini ye pewu ɔhɔ kuma kɔrɔma don n b'a fɛ k'i hakili jagabɔ a fɛ parce que ni dugu jɛra dɔrɔn a kɛra bi ye i bɛna ye toujours le mot sini na o bɛ n'i da kɔnɔ tuguni le mot sini bɛ yen donc ça veut dire que sini tɛ bi de don don ye kelen ye maa ye kelen danni ye kelen seba ye kelen fɛn bɛɛ ye kelen kelen de ye o de bɛ danbagama ka kelebanciya yir'i la fɛnw bɛ sɔrɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛ pɛri ye mais ale ka kelebanciya b'a nɔ la ok maintenant o don kelen min bɛ yen ɲɛfɔcogo b'o de la n'o tɛ n'i k'i bɛ fɛn o fɛn ɲɛfɔ i bɛna kɛ nkalonmatigɛla ye n bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ n b'u ka laharako kuma in nɔfɛ k'a f'i ye awɔ n bɛ o de nɔfɛ k'a ɲɛf'i ye tan don ye kelen ye voilà ɔ ni e ma se ka fɛn fɔ mɔgɔninfin mɔgɔ bɔra min ka na ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ nana ka na ɲɛnamaya kɔnɔ a kun bɛ min n b'a question bila i bɛna ye a ɲɛfɔcogo tɛ sɔrɔ awɔ ɲɛnamaya bɔra min ɲɛfɔcogo t'o la fiye fiye fiye parce que danbagama m'o dɔncogo yir'i la o a m'o dɔnni yir'i la o e tɛ se k'o dɔn o diɲɛ yɛrɛ dilanna cogo di e tɛ se k'o dɔn o a ye dugukolo fɛnsɛ cogo di e tɛ se k'o dɔn a ye sanfara dilan cogo e tɛ se k'o dɔn ɔ fiɲɛ min bɛ k'i labalo a y'a baara jumɛn de dilan pour que fiɲɛ ka se k'i labalo a y'o dilan kun min na walima a y'o dilan dilan cogo e tɛ se k'o dɔn o de kama mɔgɔninfin ka filɛli kɛ n'i ka dɔnta ye i ka dɔnta i bɛ se k'o de ɲɛfɔ a danbagama ye fɛn o fɛn yir'i la k'i k'a dɔn i bɛ se k'o dɔn mais a ma fɛn o fɛn yir'i la i tɛ se k'o dɔn yɛrɛ n'i k'i b'i da don o la dɔrɔn nkalonmatigɛ ye ne de la yan a kuma i bɛna ye bɔyɔrɔ ma se ka dɔn pepepepepewu nayɔrɔ ma se ka dɔn pepepepepewu a kuma mun de b'an sigi taayɔrɔ kan k'an b'o ɲɛfɔ i n'i jɔ min n'i da don taayɔrɔ la k'i b'o ɲɛfɔ mun fɔra e ye yen e ye mun ye yen ɔhɔn walasa k'a yir'i la ko hakilitigi dɔ y'a ka ko sigi o kan o hakilitigi jumɛn ye olu de ko ko marito de bɛ danbagama bolo k'a b'a kɛ ka mɔgɔw gosi n balimakɛ marito a lajɛ dɔrɔn hakilitigi dɔ de ye marito dilan dugukolo kan yan n ko hakilitigi dɔ de ye marito dɔɔni fara ɲɔgɔn k'a kɛ marito ye k'a bɛ kɛ ka fɛnw gosi danbagama ma se ka fɛn wɛrɛ gosilikɛlan wɛrɛ dilan ka jahanɛmɛ kɔnɔ ka bila mɔgɔw ɲɛ fo ka taa fɔ a ye min y'a ka mɔgɔw bolo dilanli la ka t'o de ɲɔgɔn dilan k'o bila yen parce que a y'a dɔn k'a ka danfɛnw y'o dɔn bugɔlikɛfɛn ye wa a kuma o de kama a taar'o dilan yen n balimakɛ biɲɛ min bɛ kɛ ka maa sɔgɔ ni joli bɛ bɔ a la k'i k'a dɔn i ɲɔgɔnna maa nijugu dɔ de y'a dilan k'a bɛ kɛ ka maa sɔgɔ ɔ o ala u bɛ ka min fɔ k'o taara o bila yen ka taa biɲɛ bila yen k'a kɛ ka mɔgɔw sɔgɔ ɛ n balimakɛ a ma se ka fɛn wɛrɛ dilan yen min min kun dɔnnen tɛ hakilitigi fɛ fo hakili bɛ min dɔn o de a ye hakili ye min dilan a taara o ɲɔgɔn de dilan yen n balimakɛ kuma lasurunya kama u ma mankutu kelen fɔ jahanɛmɛ kɔnɔ k'o b'a la ka kɛ yen n'u ma min ye diɲɛ na ni k'o tɔɔrɔ dɔn yan k'o kɔlɔlɔ dɔn yan ka sɔrɔ ka t'o modifiye k'o dilan k'o bila yen ka t'o kɔpiye k'o bila yen ɔhɔn o tɛmɛnen kɔ alijinɛ kɔnɔna in dun i miiri a la i k'a lajɛ u ye taamasiyɛn jumɛn fɔ a la walama lafiyafɛn jumɛn fɔ a la min tɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ma min ye yan de ka taa kɔpiye ala min sera ka gulɔ diya dɔn ka t'o dilan alijinɛ kɔnɔ k'o bila yen ala min sera ka nɔnɔkɛnɛ diya dɔn ka sɔrɔ an b'o bisi misiw de la ka sɔrɔ ka t'o bila yen n badenw an k'an hakili jagabɔ fɔlɔ an k'a lajɛ danbaga maa min n'an y'a ka se kɔrɔtacogo fɔ k'a lajɛ ni k'a sɔrɔ olu bɛ min fɔ ka sɛmɛ a la n'o bɛ ɲa la n'a tɛ ɲa la o de kama an ko ala ko ye fila ye danbaga ta o b'a dama an b'o de dɔn arabuw b'a wele ka tɔgɔ ko ala walima alahu an t'a dɔn ɔ dakɔ n'olu b'a a wele la n'u kan bɛ an kan bɛ danbaga ma n'u kan b'o de ma u bɛ na an bɛ kuma kan o bɛ faiblesse sɔrɔ cogo min ka sege k'a kɛ ka mɛlɛkɛw dilan olu bɛ taa baara k'a ye walama ka kiraw bila olu bɛna ka ci lase walama ka wajulikɛlaw bila minnu bɛ ɛsoro minnu bɛ safu la ye a bɛ hakɛ to maa minnu bɛ yala yala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ arabu fɛnw ambassadeur minnu b'a la k'olu de bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ danbaga ka ko kan k'a sɔrɔ a ka ko bɛ bɛɛ ɲɛ kɔrɔ o vraiment vraiment anw bɛna a ye o ka faiblesse t'o permettre ka o kɛ quoi danbaga in kɔni ale ka ko dafalen don se b'ale ye ɔ kuma o kama an y'a ta fila ye n k'u ka ala ko in tiɲɛ tɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ yen mɛ tiɲɛ tɛ a bɛ yen ni tiɲɛ kelen tɛ mɛ na tiɲɛ de bɛɛ mago bɛ min na kuwa a bɛ fɔ o de ma ko tiɲɛ mɛ kulu dɔ mago bɛ fɛn min na kulu tɔw mago t'a la a tɛ fɔ o ma ko tiɲɛ wala o ye danafɛn dɔ de ye ɔ ka sanga o ma silamɛya sigira danaya kan a ma sigi tiɲɛ kan a sigira danaya kan arabu ka silamɛya a sigira danaya kan n'o tɛ silamɛya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ u ka arabu kan kɔnɔ arabu kan kɔnɔ n'i y'a sama ka na bamanankan kɔnɔ i bɛn'a ye a ka kan bɛɛ la wa a bɛ bɛɛ nafa ɔ kisi diinɛ kɔni ko an ka kisi ɲɔgɔn ma o kɔni diinɛ o bɛ bɛɛ nafa wa o ka ɲi bɛɛ ma awɔ bɛɛ b'o fɛ fɛnɛ mɔgɔ t'o kɔntoro la ɔ mɛ i bɛn'a ye ninnu b'a sanga ka taa min ma o de ye arabuw ta ye awɔ ko kan ɔ arabu kan o tɛ se ka kɛ ala kan ye n balimakɛ bɔn n balimaw n badenw an ye min bila n b'a fɛ an ka hakili jagabɔ nin kan fɔlɔ an ka tile fila d'o ma walanda in b'a tɔ kɔntinu parce que ni kuma janyana kojugu a lamɛnni bɛ gɛlɛya ɔhɔn k'o hakɛto ɲini aw fɛ an b'an jɔ yan parce que ni kuma cayara kumaw bɛ yɛlɛ yɛlɛ yɛlɛ bɛ ɲɔgɔn faamu tɛ sɔrɔ a la n bɛ dan yan walasa an ka hakili jagabɔ nin kan fɔlɔ an ka nin lajɛ ni k'a sɔrɔ danbaga maa ka kelebanciya n'a ka bonya yira cogo n'anw bɛnbaw kun t'a dɔn ka kɔn arabu nali walima ka kɔn tubabu nali ɲɛ foli in kɛlen kɔfɛ an ka foli kɔrɔ lajɛ dɔrɔn an ka foli ahɔn kemetiw ka foli bɛnbaw ka foli faraw ka foli ɛ eh, n badenw a y'u ka foli kɛcogo lajɛ fɔlɔ an'u ye lamɔ ni ladilikan min di u denw ma i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ min filɛ nin ye kɛ ɲumankɛla ye ka kɛ ɲuman fɔlɔ ka kɛ juguman tola ye k'o lajɛ ka tila ka n'a ye ko danfɛn dɔ nana baga anw sigilen ma yan k'u le bɛna ala yira anw na ale nana min yira an na ɛseke o ye danbaga ye wa an dun bɛ danbaga min dɔn an y'o ka dan bɛɛ sigi ka tila k'a ka foli kɛcogo kɛ an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamu n'a ye an ka kan kɔnɔ parce que ale de y'an kɛ golofin ka golofin kan don an da k'an bila golofin yɔrɔ la an sera k'a sɔrɔ k'a dɔn an ka kan kɔnɔ ka se k'a sɔrɔ k'a ka ko kɛcogo dɔn an ka kan kɔnɔ ka sɔrɔ ka an ka kɛnɛ min an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'o dɔn an ka kan kɔnɔ nin bɛɛ de kɔfɛ dɔ nana baga aw ma ko ala ko ta n b'a dɔn an ka hakili jagabɔ nin kama n'a sɔrɔ o ala ye n'a ni danbagama ye kelen kuma bi yan de kɛmɛtu ko ala ko tɛ tiɲɛ nkalon don dɛ Awɔ kɛmɛtu ko danbaga siga t'a la a tɛ maa ci maa ma fanga ka bon ma kɛmɛtu ko danbaga siga t'a la maa tɛ maa minɛ ka d'ale ma kɛmɛtu ko danbaga maa t'ale dɛmɛ a ka baara la a bɛ se kɛmɛtu ko danbaga ka se fɛrɛlen don a kɛɲɛnen don wa a bɛ bɛɛ sɔrɔ i sɔrɔ yɔrɔ la awɔ nin de don ka da kuma kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ko tɔ an bɛna walawala kɔfɛ cidenko in nkalon nana cogo min jahanamɛko in nkalon nana cogo min alijinɛko in nkalon nana cogo min lahara ko nkalon nana cogo min kiyama ko nkalon nana cogo min n bɛna n da don a la k'a ɲɛfɔ aw ye a b'a faamu faamu cogo la min ka d'an ye ni karamɔgɔ min ye nin lamɛn k'i ma sɔn o kuma ma débat bi ne ni i cɛ débat bi ne cɛ n pɛrɛlen don i kama i bɛ na n'i ka kuranɛ n bɛ na ni n ka dɔnni ye n k'i ma dɔnni kuma ni kuranɛ kɔnɔ kuma kelen ɛɛ gafe kɔnɔ kuma kelen tɛ gafe kɔnɔ kuma ye dɔnnibaa dɔ ka sɛbɛnni de ye awɔ o y'a ka dɔnni dan yɔrɔ min o de y'o sɛbɛn k'o kalan ne k'i ka dɔnni tɛ tɛmɛ kan k'i bɛ dan yen na ne b'i latɛmɛ yen kan awɔ an bɛna i bɛna an bɛ kuma yomal akirati k'o ye lahara o kɔrɔ ye di yomal kiyamati k'o ye la k'o ye lahara fana ye o fana y'o yɔrɔ kelen ye o kɔrɔ ye di nin bɛɛ ye walikan ye jahanɛmɛ a kɔrɔ ye di alijɛnɛ a kɔrɔ ye di i bɛ na ne n'i bɛ kuma kan hɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu o la walasa n badenw k'a dɔn janfa ni fɛɛrɛ minnu sigilen don walasa ka mɔgɔninfin hakili faga k'i ja fɔ i kana se ka ɲinini wɛrɛ kɛ k'i ka ɲɛnamaya latiɲɛ k'i lase kɔfɛ an bɛ kuma o kan aw folen don aw hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ka hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛkulu ɲɛnaka dɔɔni k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ɛɛ kulu karamɔgɔ n'o ye musilimu ye ɔ a ye nin lamɛn a k'a lajɛ n'a bɛ se ka faiblesse min jira danbaga ka ko la na a k'o ɲɛfɔ a ye hɔtɛp hɔtɛp k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn